In custas dies medas an faeddadu de possibilidade de tassas novas o de minimare sas agevolatziones in nùmene de su rispetu de s'ambiente pro dare unu contributu a sa batalla contra a s'aumentu de su calore terrestre. In sas dies coladas sos assòtzios agrìculos ant denuntziadu sa possibilidade de una tassa supra su gasoli agrìculu in su decretu clima. In sa chistione intervenit chin una nota su deputadu de su Movimentu Cinque Stelle Alberto Manca. Cherio ismentire custas oches. Nande prima 'e totu chi su testu de su decretu est galu a definire e duncas cada cosa chi si narat a tempos de como no acatat fundamentu in documentos ufficiales, iscrivet Manca. S'ùnica decrarassione ufficiale est cussa de su ministru de s'Ambiente, Sergio Costa, chi at chèrfiu antitzipare su testu de s'artìculu ses, uve si faeddat de sa minimada de sos sussìdios chi fachent dannu a s'ambiente pro mèdiu de una mutzadura de fàcher a pacu a pacu in sos annos, moghende dae su duamiza e binti pro arribare a che los cantzellare de su totu in su duamiza e baranta. Custu percursu non previdit tassas nobas e mancu una tassa supra su gasoli agrìculu, antzis b'an a èssere sussìdios in favore de s'ambiente pro azudare sos agricoltores a produire tutelande lu. S'Itàlia podet bantare sas produtziones agrìculas prus sustenìbiles de Europa, las cherimus aumentare e premiare, afortiande sa competitividade rispetu a cussas èsteras, at nau su deputadu de su Movimentu Cinque Stelle, Los connoschimus sos problemas de su cumpartu agrìculu, s'obietivu nostru est de l'azudare e non de cajonare àteros problemas a sos imprendidores. Cherimus pònner dinare pro chirca e metzos chi permitana su mudamentu energèticu mescamente in su cumpartu agroalimentare, concruit Manca. Sos agricoltores an a èssere sos primos alleados nostros in sa tutela de s'ambiente e pro gherrare contra a sos mudamentos climàticos. Chin sa visita a sos portos de Torregrande, Marceddì e Buggerru acabat su ziru in sas istruturas portuales turisticas de s'assessore regionale a sos traballos publicos Roberto Frongia. Custos sopraluogos servin pro ammaniare su pianu de sa portualidade prima e sa leze regionale supra sa diportistica a pustis. So sichinde unu traballu de istùdiu e anàlisi chi est su printzìpiu de su traballu, longu e difìtzile, chi depimus fàchere, at nau Frongia. Penso chi sa portualidade turìstica siat istratègica, ma pro fàchere a manera chi diventet una richesa pro sa Sardigna totu s'annu bi cheren infrastruturas modernas chi facan arribare sos turistas e sian un'oportunidade de isvilupu sòcio-econòmicu pro sa Sardigna. Sun zai deche sos portos turìsticos bisitaos, ma sa Regione at a dare cara a totu sas infrastruturas portuales de cumpetèntzia, chi sun trintaseti in totu, chi an a diventare chimbanta si si cussideran finas cussas chi sun in capu a s'autoridade de su sistema portuale. Sos portos de sa Sardigna depen èssere capassos de favorire e crèschere àteras maneras de vìvere in Sardigna, chi depet diventare unu locu ube si firmare pro tempus meda. Pro cussu, at nau s'assessore Frongia, in sa programatzione de custu assessorau amus postu sa portualidade turìstica in sas primas cosas de fàchere e pro cussu amus a traballare paris chin s'assessorau a su turismu. risanamentu de sas finàntzias e de s'istrutura organizativa, ammodernamentu de sas infrastruturas pessande a un'àrea produtiva de primore a livellu ecològicu e paesagìsticu, ativare sa protzedura de riaviu de s'aeroportu de Tortolì bendende sas atziones e o dande in gestione s'iscalu. Totu custu at fatu, in tres annos, su Cussìgiu de Amministratzione pro su Cussòrtziu Industriale Provinciale de s'Ozastra, a manera de nde mezorare sa màzine e de lu rèndere prus profetosu pro sas impresas. A lu sutaliniare custu manzanu est istau Matteo Frate, presidente de su Cussìgiu de amministratzione, in s'ìnteri de sa cunferèntzia pro s'imprenta fata in Tortolì pro faeddare de s'atividade fata dae su duamizesechi a su duamizennove. Sa vicepresidente Stefania Vargiu e su cussizeri Mario Murru ant presentau sos datos chi cunfirmana sa crèschida de su cussòrtziu ozastrinu chi contat belle chentu trinta aziendes chin prus de milli addetos. A sa dòbia ant partecipau s'amministradore istraordinàriu de sa provìncia de Nùgoro, Costantino Tidu, su vicecomissàriu Tonino Mereu e su sìndicu de Tortolì, Massimo Cannas. Su presidente Frate at sutalineau chi ant minimau sos gastos de s'ente de su trinta pro chentu, mentres sos balanzos sun creschios de su chimbantachimbe pro chentu, est istau peri regularizadu su pacamentu de sos istipèndios de sos dipendentes de su cussòrtziu, chi in passau sun abarraos fintzas dechesete meses chentza èssere pacaos. L'at binta su pilota Enrico Piu sa 'e nobe editziones de su slalom Città di Nuoro fatu dumìnica in sas bortadas de su Monte Ortobene vàlidu pro sa Copa Itàlia de categoria. Su campione itiresu curret pro su Top Drivers Team e at bintu totu sos tres ziros de sa gara. Su segundu est istau Luca Tilocca e invetzes su 'e tres Pier Raffaello Marcello. Est istada una gara bella a beru e meda sun acudios a su monte pro si la godire. S'islalom Tzitade de Nùgoro l'at promòviu e organizau su Mediterranean Team, presèdiu dae Mauro Nivola, chin s'Ogliastra Racing e su patrocìniu de su Comune de Nùgoro. Sa gara fit partìa in tres ziros in unu percursu de batos chilòmetros. Ana picau parte una sessantina de pilotas, chi ana dèpiu dare cara a no esagerare chin potèntzia e agilidade fachende sas bortadas de su percursu. Sos organizadores ana ammaniau una gara ube Sa prima cosa però fit sa securesa de sos pilotas e de chie fit in cue pompiandela, chin sa presèntzia de su chentedecheoto, chin sos pompieris e sa Protetzione Civile. Sos agentes de s'iscuadra mòbile de sa Questura de Nùgoro ant acassau e arrestau s'òmine chi arbeschende a su bìndichi de Capidanne at chircau in Nùgoro, in prata 'e su connotu, de violare una fèmina. Est unu pitzocu de trintaset'annos de Orune chi est a sos domiciliares cunforma a su chi at dispostu su gip de su tribunale de Nùgoro. Su fatu est capitau in s'ìnteri de sa note bianca. Sa fèmina fit in cumpannia ma at detzisu de andare a si pasare in màchina. Sa màchina fit postegiada pròpiu in prata 'e su connotu. S'òmine si ch'est intrau a intro e at chircau de la violare ma issa s'est difesa e che l'at fatu fughire. Sa pitzoca, galu assustrada male, est afilada a questura in màchina e at denuntziau sa violèntzia. In cue a primu l'ant sucursa sos politzotos, a pustis su chentedecheoto chi che l'at picada a s'ispidale. pro la curare. Sos agentes de s'iscuadra mòbile coordinaos dae su dirigente Silvio Esposito an aviau sas indàgines e gràssias a sas màzines de sas telecàmeras e a sa testimoniàntzia de sa pitzoca sun resessios a identificare sa die etotu s'òmine. L'an arrestau custu manzanu sos agentes como at a dèpere rispòndere de su reatu de violèntzia sessuale. Eris in Nùgoro sa Lega at ammaniau un'addòbiu a su cale at picau parte Andrea Crippa, vice-segretàriu natzionale de su Movimentu. In s'addòbiu, fatu in sa sala Unividi, bi fin su segretàriu regionale de sa Lega, Guido De Martini, Andrea Piras, segretàriu regionale de Lega Zòvanos, su presidente de su Cussizu regionale Michele Pais, Giorgio Todde, assessore regionale de sos trasportos, e su cussizeri regionale Michele Ennas, chi an faveddau de sas chistiones natzionales e regionales, ube sa Lega est asse portante de sa maggiorantzia de centru-destra chi apoggiat sa giunta de su presidente Solinas, ma an faveddau peri de s'aviu de su percursu de fàghere pro arribbare a sas amministrativas de su duamiza e binti in Nùgoro. Su mere 'e domo fit Pierluigi Saiu, cussizeri regionale de sa Lega e presidente de sa Commissione Autonomia e Riformas. Amus a falare in campu chin d'una lista nostra e semus prontos a inditare su candidau a sìndicu, at nau Saiu, coordinadore tzitadinu de sa Lega. Amus a fraficare una coalitzione chin totu sas fortzas chi pessan chi tocat de mudare passu rispetu a s'amministratzione de como e rispetu a sos ùrtimos trint'annos de guvernu de sa sinistra, sinistra de sa cale oramai fachet parte Soddu puru. Amus a falare in campu chin d'unas cantas pessones chi cheren dare unu contributu de primore, pessones chi istimana sa tzitade issoro e chi si cheren impinnare at nau Saiu. Sa presèntzia de su vicesegretàriu natzionale Andrea Crippa eris in Nùgoro est unu reconnoschimentu de importu pro su grupu nostru chi est creschende e s'est afortiande in Nùgoro e in provìncia. Pro Nùgoro cherimus unu guvernu forte capassu de ghiare unu mudamentu beru. In unu apartamentu aian amaniau una serra chin totu su netzessàriu pro facher crèschere chentu novantanove fundos de mariuana. A la cassare in Senorbì, in localidade Arixi, sos militares de s'iscuadra mòbile de sa questura de Casteddu, Sos agentes an arrestau duas fèminas, Maria Giovanna Serra, de trintotto annos, naschia in Cile ma residente in Senorbì, e sa socra, Giovanna Pili, chimbantasette annos, de Caputerra. Sun acusadas de produtzione e possessu illegale de droga. Sos militares an perquisiu totu su fràvicu e an acatau unu locale de belle otanta metros cuadros a ube si podiat intrare dae una trapa, partiu in bator aposentos, tres impreaos pro coltivare sa marijuana. Sas fèminas ant postu in sa serra una bintina de trasformadores elètricos pro allùghere sas làmpadas netzessàrias pro facher crèschere sos fundos. Sos agentes ant istimau chi sa droga una borta bèndia podiat frutare barantachimbe mìza euro. Como sas indàgines ant a sichire pro cassare àteros còmplices e cumprèndere ube bendian sa marijuana. Una pasada de bator dies in Sardigna pro operadores turìsticos, rapresentantes de assòtzios de pensionaos e giornalistas dae su Nord Europa, Danimarca, Isvètzia, Norvègia e Ìsulas Faroe, promòviu dae Portale Sardegna, cumpànnia ispecializada in su setore turìsticu pro sa Sardigna. S'obietivu, si leghet in una nota, est de dare sa possibilidade de colare un'esperièntzia personale fachende una pasada longa dae duas a bator chidas, unu produtu turìsticu nobu pro una clientela nord-europea chi in iberru andat in chirca de locos ube su tempus est bonu e ube sas dies sun prus longas rispetu a ube istan issos. Segundu s'Organizatzione Mondiale de su Cummèrciu sutaliniat Portale Sardegna sos arribbos in Ispagna dae su Nord Europa sun sessanta miza e sun tzitadinos de s'Unione Europea dae sessantachimbe a setantachimbe annos residentes in àreas metropolitanas chin d'unu livellu de istrutzione e econòmicu mèdiu-artu. Sas biddas chi ant dau sa disponibilidade pro su progetu sunt Carteddi, Pasada e Durgali. Chin custa faina contamus de atirare unu tantu de turistas dae su Nord Europa pari a belle chimbanta milliones de presèntzias in d'un'annu, mescamente in iberru, chi a oe andant in Ispagna, in Croàtzia, Malta, in Grècia, in Portogallo, mentres in Itàlia sa presèntzia de custa de custos turistas est belle che nudda. Custas sas paràgulas de Massimiliano Cossu, fundadore e ceo de Portale Sardigna. In custu momentu sichit Cossu s'ùnicu operadore natzionale semus nois, chi proponet unu produtu istruturau e fatu a posta pro collire s'oportunidade de custos turistas chi sun de importu mannu pro s'economia turìstica sarda e non solu. Sa vertèntzia de sos traballadores de s'Agentzia Forestas est isblocada. Pro su deche de Capidanne sos sindacaos Sadirs e Confederdia aiant proclamau un'isciòpero de sos iscritos a pustis de àere suspesu su 'e su trintunu de trìbulas ca sa Giunta regionale aiat promètiu de publicare sas delìberas de indiritzu a su Coran, su comitau chi rapresentat legalmente sa Regione in sa negotziatzione de sos cuntratos culletivos regionales pro dipendentes e dirigentes. A pustis de duos meses dae s'aprovatzione, duncas, sa Regione at publicau in su Buras sas delìberas pro s'atuatzione de sas leges regionales ses de su duamìgia e dechenobe e barantatres de su duamìgia e dechioto Agèntzia Forestas. Sunt sos provedimentos pedios dae sos sindacaos, chi previdin s'incuadramentu de sos dipendentes 'e Forestas comente regionales e avian sas proceduras pro che vocare su precariau dae sos traballadores istagionales, inlonghiande sa purrata de traballu dae sei che a dòichi meses. Picau atu de sa publicatzione de sas delìberas, su segretàriu regionale de Sadirs, Luciano Melis, at imbiau a su Coran, a su presidente Solinas, a sos assessores a s'ambiente Gianni Lampis e a su personale Valeria Satta una lìtera pro pedire sa convocatzione urgente pro garantire cantu prima su passàgiu de su personale a tempus indeterminau de s'Agenzia Forestas a su cuntratu culletivu regionale de traballu comente previdit sa normativa. Apustis chi eris pro sas dudas de s'UDC an trànsiu sa votassione de sa motzione, presentada in Cussizu Regionale dae sa Lega, primu firmatàriu su capugrupu Dario Giagoni, pro aderire a su referendum pro che cantzellare sa cuota proporzionale dae sa Leze Eletorale Natzionale, oje sas cosas parene torrande in bonu. Pro aprovare sa motzione servit sa maggioràntzia assoluta de su Cussizu chi diat pòdere arribbare ca Fortza Itàlia, chi eris at decraradu s'astensione, oje at detzisu de votare in favore. Pro pòdere fàghere su referendum abrogativu bi cheren sas richiestas de chimbe Cussizos regionales e sa Lega chi est punnande a su maggioritàriu podet contare supra unas cantas Regiones prontas a lu fàghere, Piemonte, Lombardia, Vèneto, Friuli e Abruzzo e sa Sardigna si at a aprovare sa motzione. Su testu de sa richiesta de su referendum s'at a dèpere depositare in sa Corte de Cassatzione intro custu mese, su mese de capidanne. Totu contràrios sos partidos de opositzione, chi biein in s'aprovatzione de sa motzione una manera istitutzionale pro che colare dae su sistema mistu a unu maggioritàriu meru e sìncuru, ube sa Lega, cussiderande sos resurtados de sas eletziones europeas ube at picadu su trintabatos pro chentu, punnat a bìnchere sas eletziones polìticas, mancari in coalitzione chin Forza Italia e Fratelli d'Italia. Custu manzanu in Nùgoro ant presentadu sas nobidades essias a campu in sos iscavos fatos in Capidanna in su zassu archeològicu de Tancamanna, un'interventu chi biet sa collaboratzione intre Comune de Nùgoro e Universidade de Bologna. Sas chircas an interessadu sa Turre Nuràgica, sos materiales de sos iscavos dae sos annos sessanta collidos in sos magasinos de su Museu archeològicu Sanna de Tàtari. In prus ant faeddadu de sa presentatzione virtuale de sa bidda nuràgica de su milleseschentos in antis de Zesusu, chi si podet bier in su percursu de bìsita, de sas atividades de laboratòriu de archeologia isperimentale e de su portale internet nobu. A sa cunferèntzia pro s'imprenta ant picadu parte s'assessore a su turismu de su Comune de Nùgoro Rachele Piras, su coordinadore de su progetu de Tanca Manna Demis Murgia, su diretore de su Museu Archeològicu Natzionale Asproni de Nùgoro Stefano Giuliani, sos Apollo Beat progetistas de sa realtade virtuale. In su zassu archeològicu sunt in programma sas ripresas de su documentàriu musicale Sfera, a incuru de su grupu musicale Apollo Beat, chi an a tancare sa die chin d'unu cuncertu pro presentare s'ùrtimu discu issoro. In s'interi de un'operatzione antidroga mandada dae innantis dae sa Cumpannìa de Ottana e dae su Cumandu Provinciale de Nùgoro, sos carabineris de sa Cumpannìa de Ottana in s'artu de Orane an acatadu otichentos fundos de mariuana prantados in localidade Zenardu, in su Monte Gonare. Sos chi fin contipizande su campu illegale cando an abidu sos carabineris, sunu resissios a si fughire gràssias a unu sistema de vedetas. Como sos militares an aviadu sas indàgines pro iscopèrrere chie sunu sos coltivadores. A un allevadore de trintanobe annos de Orane chi impreat su terrinu ube an postu sos fundos de droga l'an denuntziadu in istadu de libertade a s'autoridade giuditziària pro su reatu de coltivatzione de droga. Sos fundos, prus de otichentos, artos dae unu metru e trinta a unu metru e nobanta tzentìmetros, aian unu sistema pro los abbare chin prus de trechentos metros de cunduta chi arribbabat dae unu putu, s'abba la aspiraban chin una pompa elètrica alimentada chin unu grupu eletrògenu. A pagu tretu dae su campu aiant postu tendones birdes pro sicare sa droga e difatis sos carabineris ant acatadu impicados sicande belle chentu fundos e aiant peri zai comintzadu a collire sa marijuana pronta a la bèndere. In unu àteru tretu, prus in artu, sos militares ant acatadu una domedda in linna chi serbiat pro vedeta e pro sa pessone chi dabat cara a su campu. Una borta bèndia sa droga podiat frutare batoschenta miza euro. Sos carabineris de su Cumandu Provinciale de Tàtari chin s'azudu de sos collegas de Nùgoro e Casteddu, in s'àmbitu de s'operatzione antidroga Officina, an eseguidu ses misuras cautelares chimbe in càrcere e una a sos domiciliares firmadas dae su gip de su Tribunale de Tàtari. Sunu bàtoro tataresos, unu sossesu e unu de Ollollai, acusados de tràficu e possessu illìtzitu de droga. Sos militares an firmadu unu tràficu intre sas provìntzias de Nùgoro e Tàtari destinadu a sas pratas de ispàciu tataresas. S'interventu de sos carabineris at firmadu un'ùrtimu càrrigu de droga, chin chimbe chilos de cocaina e baranta de mariuana. Sas indàgines sunu cumintzadas in Santu Gabini de su duamiza e decheoto a pustis de s'arrestu de un'ispacciadore e de su secuestru de duos chilos de marijuana in custos meses pro mèdiu de apostamentos, intercetatziones, ponende li fatu an iscopertu comente operabat sa grefa. Su fornidore de sos tres tataresos e de su sossesu de chimbantachimb'annos chi como sunu in su càrcere de Bancali Fit unu pitzinnu de bintibator annos de Ollollai chi como est in su càrcere de Badu 'e Carros. Un'òmine de barantaduos annos de Tàtari imbetzes est a sos domiciliares. Sos òrdines arribbaban pro mèdiu de su telèfonu e cada borta sa droga la mutian chin nùmenes diversos, una borta fit sirbones, s'àtera matonellas. Bendidore e comporadore s'addobiaban in sa zona industriale de Predda Niedda, in su piatzale de un'ufficina mecànica chi non b'intrat nudda che in su tràficu de droga. Custu manzanu in s'ìntiri de sas percuisitziones domiciliares de sos carabineris nche an secuestradu duos chilos e battoschentos grammos de marijuana e bintoto fundos de cannabis. Su duamizedechenove cumintzat chin d'una dasiada de sas esportatziones de produtos sardos, chi in sos primos ses meses an registradu una minimada de s'unu virgola tres pro chentu rispetu a su duamizedecheoto. Unu sinzu negativu chi arribbat a su tres pro chentu in mancu, si s'annanghet s'indùstria petrulìfera, chi rapresentat s'otantaduos pro chentu de su totale. Carchi cosa de bonu però b'est ca sas esportatziones de produtos agroalimentares sunu creschende a pustis de tres annos de dificultades e sunu creschias de su bàtoro pro chentu rispetu a su matessi perìodu de su duamizedecheoto. A mandare a dae innantis, sas esportatziones sunu sos produtos, late e casu, chin d'unu tres virgola oto pro chentu in prus, sa peta traballada e sos produtos ìticos. Sos nùmeros s'acatan in una chirca de s'Ufìssiu Istùdios de sa CNA Sardigna. Sa minimada de sos annos colados fit in neche de s'andamentu de su casu sardu dop prus famadu in sos mercados èsteros. Tra berbechinu e fiore sardu semus colados dae sos chentosessantaduos milliones de su duamiza e bìndighi a sos chentobintibàtoro de su duamiza e decheoto. Intre sas neches, su prètziu firmu, paga diversificatzione de sos mercados e sa prus paga capatzidade de intrare in mercados nobos. Su datu, est galu prus ispantosu ca a crèschere su datu de sas vèndidas, sunt istados pròpiu sos produtos latecasu, a manera particulare su casu berbechinu, nana Pierpaolo Piras e Francesco Porcu, presidente e segretàriu regionale de sa CNA Sardigna. E s'ispera est bona ca est unu cumpartu chi rapresentat s'ùnica realtade industriale regionale chin una filiera bella e completamente locale e chi pertocat una cuota de su sessantaduos pro chentu de totu su setore agroalimentare sardu. Sa citadinantzia ativa contada a sos pitzinnos, unu progetu chi paret tropu mannu, ma chi imbetzes est possibile e peri creativu si s'ispricat chin sos medios zustos. A Scuola di Open Coesione est su progetu chi custu manzanu in sa Biblioteca Satta at apertu s'apuntamentu de su duamiza e dechennobe chin sa Note Europea de sos Chircadores. Tres dies de manifestatziones in Nùgoro pro acurtziare sos tzitadinos a sa chirca iscientìfica, organizadas dae su Comune de Nùgoro e dae s'isportellu Europe Direct. S'addòbiu de oje chi depiat faeddare a sos istudentes de sas iscolas superiores, de su rulu ativu issoro comente tzitadinos subra su controllu de sos fundos pùblicos, L'at cordinau sa giornalista de inchiesta Rosi Battaglia chi at ideau su progetu Cittadini Reattivi. At batiu sa testimoniàntzia sua peri su rapper e produtore discogràficu Amir Issaa chi dae annos interpretat sos progetos musicales suos pro informare supra sos temas de sa cittadinàntzia e de sa cussèntzia civile. Ovinus est su primu cuncursu internatzionale de casu perbechinu chi s'at a fàghere in martu de su duas miza e binti, riservau a categorias diferentes de casu fatu petzi chin late de perbeche. Eris, in sa sala cunferèntzias de sa Càmera de Cumèrciu de Nùgoro est cumintzada sa prima de tres dies dedicadas a sa presentatzione de su progetu, chin sa partetzipatzione de una delegatzione de operadores natzionales e internatzionales, giornalistas ispecializaos e rapresentantes de sos cussòrtzios de tutela. A promòvere custas tres dies s'Agentzia Laore, sa Càmera de Cummèrciu de Nùgoro, sos cussòrtzios de tutela de su casu berbechinu romanu dop, de su berbechinu sardu dop, De su casu Fiore Sardo dop e Oilos Organismu Interprofessionale Latte Berbechinu Sardu. A apèrrere sos traballos su seminàriu Scenario competitivo del comparto lattiero, caseario, ovino chin sos reladores Angelo Frascatelli de s'Universidade de sos Istùdios de Perùgia e Leo Bertozzi de Origin Italia chi an tratau su tema de sa polìtica agrìcula comuna nova e de su ruolu de sos cussòrtzios in sa tutela de sas denominatziones de orìgine amparada. Oje su grupu de sos òspites at fatu unas cantas bìsitas a sos istabilimentos produtivos de su casu Perbechinu Romanu Dop, de su Perbechinu Sardu Dop e est andau a su Museu de su Fiore Sardo. Cras s'at a tancare chin unu laboratòriu sensoriale de presentatzione de su casu Perbechinu paris a su pinu de su territòriu. Sun istaos in medas a falare in prata unu mare de pitzinnos chi at pesau sa boche chin firmesa e chin ideas craras. Custu manzanu Nùgoro puru at dau su contributu suu a su Fridays for Future, sa manifestatzione natzionale, fata in àteras chentusessanta tzitades italianas, dedicada a sos mudamentos climàticos. Sa màrcia pacìfica, organizada dae s'assòtziu de promotzione sotziale Tambene est mòghia dae s'istatzione ferroviària pro arribare a Giardinetos. Sun istaos sos istudentes a animare s'isciòpero pedinde a sos mannos de sa terra de pessare a s'ambiente prima chi siat tropu tardu, totus chin sa matessi atza e sa connoschèntzia de sas chistiones ambientales chi àniman s'ispiradora de sos Fridays for Future de totu su mundu, Greta Thunberg, chi oje est in Cànada pro tancare sa chida dedicada a sos isciòperos pro su clima, totu paris mancari in continentes diferentes, pro pedire unu mundu ube istare bene. Su Corpus Forestale Regionale, coordinadu dae sa Procura de sa Repùblica de Nùgoro, at cassadu a ispèrdiu mille chentu chimbanta fundos de mariuana prantados in s'artu de Illorai. A l'iscopèrrere sos agentes forestales de sas istatziones de Bono e Benetutti chi, chin s'azudu de s'elicòteru anti-incèndiu de sa base in Anela, ant sejadu su campu in localidade Totolochè. Sos agentes sunt arribbados a su locu a pede. Sos fundos podiana produire seschentos chilos de marijuana chi in su mercau baliat prus de unu milione de euro. Pro abbare sos fundos bi fit unu sistema de irrigatzione cullegau a unu putu a unu chilòmetru de distàntzia. Sa forestale, a pustis de su disponimentu de su magistrau titulare de sas indàgines, ch'at secuestrau sos fundos e che los at fatos ispèrdere paris a s'impiantu de irrigatzione. Su nùcleu investigativu de su Corpus Forestale at aviadu sas indàgines pro iscopèrrere chie at postu e contipizadu sa droga. Sos controllos in totu su territòriu de su Gocèanu an a sichire in sas chidas imbenientes puru. Sos carabineris de s'istatzione de Orosei an arrestadu duos rumenos, un'òmine e una fèmina, in vacàntzia, chin s'acusa de irrobatori agravau e ricetatzione, a pustis de sa sinzalassione de sos meres de unu supermercau chi an bidu carchi cosa chi non torrabat in su cumportamentu issoro. Sos duos sun intrados a su supermercau chin sos fizos minores in sos passeginos, an fatu unu ziru e si che sun essios. Sos dipendentes los an sinzalados a sos carabineris, chi los an firmados e an perquisidu sos passeginos. In intro, cubadas suta sas manticheddas, an acatadu oto ampullas de binu pregiadu. Aberguadu chi sa mertze non l'aian pacada, sos militares an compudadu sa màchina puru. In intro de su còfanu an acatadu àteras binti ampullas de licore. binti chimbe chilos de cafè e àteros gèneres alimentares. Sos duos no an ischiu nàrrere dae ube beniat custa mertze e duncas sos carabineris sun faghende sas indàgines pro l'ischire. Como s'òmine e sa fèmina an a dèpere rispòndere in dennantis de sa autoridade giuditziària de su reatu de irrobatoriu agravadu e ricetatzione.